Seo Dhá Scéal Déag na Nollag, liomsa, Máire Zepf, agus inniu beidh mé ag léamh scéal le Lisa McGee darbh ainm Misean na Nollag. Nuair a dúirt a máthair le Seosamh, naoi mbliana go leith, agus le Seán, sé bliana agus trí cheathrú, go raibh siad ag dul a chónaí ar Shliabh an Iolair. Shíl siad gur ag magadh a bhí siad. Ní raibh ach trí lá eile ann go mbeadh sé ina Nollaig. Ar ndóigh ní raibh duine ar bith ina gcónaí ar Shliabh an Iolair. Bhuel, cé is móite de chorr-iolar, b'fhéidir. Ach ina dhiaidh sin fhéin, b'iúd ansin iad. sa teach mór millteach seo a raibh foraois thart air agus gan duine nó deoraí le feiceáil. B'fhéidir nach gceapfadh sibh gur mórán de bhaile atá anseo anois, a dúirt a máthair leo agus í ag labhairt go deas réidh, ach geallaim dhaoibh go mbeidh sé an-speisialta, a dúirt sí. Hm, a dúirt Seosaimh faoina anál agus bhreathnaigh sé ar a dheartháir. Ní cheapaim é ar chaoi eicint, a dúirt sé agus é ag cogarnaí. Níl mé an-siúráilte a bhfuil aon mhuinín agam as Mama s'againne, bhfuil fhios agat? Chroith Seán a chloigeann agus é ag aontú leis. Chuimhnigh na leaids an imní a bhí orthu a tharraingt anuas ag a n-athair. Ach dúirt siad leo féin gur cur amú ama a bhí ann. B'í Mama a bhí i gceannas i ndeireadh na dála. Chuir sí ina cloigeann craiceáilte é go gcónaíodh siad ar shliabh a gcuirfeadh scéin i nduine ar bith, agus ní raibh aon gul as acu anois. Níl cuma ná caoi ar an áit seo, a dúirt Seán agus é ag ligint osna mhór as féin. Níl aon chairde againn le bheith ag spraoi leo, agus níl an Wi-Fi féin againn! Tá muid i bhfad ró ard os cionn talún. Tá sé coimhthíoch. Bhí Seosamh an-tógtha le sin. Coimhthíoch! Focal mór a bhí ansin do leaid óg nach raibh ach sé bliain agus trí ceathrú. Bhuel, maith go leor, níorbh é an áit ba mheasa uilig é. Thaitin sé leo bheith ag rásaíocht lena chéile ar na rothair, síos casán nach raibh deireadh ar bith leis, agus ag spaisteoireacht sna pasáistí a bhí i bhfolach agus sna seomraí rúnda. Ach bhí rud mór amháin ag tosú a cur as dhóibh. Ba ghearr go mbeadh sé ina Nollaig, agus cén chaoi ó thalamh Mhic Dé a bhfaigheadh Santaí tuairisc ar an áit seo. Ní raibh aon leitir curtha acu ag Santaí le rá leis go raibh siad ina gcónaí in áit eicínt eile. Ní raibh an t-am ann. Tá an teach seo chomh fada as 'chuile áit agus i bhfolach ar an domhan mór, agus fiú amháin dhá n-úsáidfeadh Santaí an Santaí-nav, Siúráilte cinnte ghabhfadh sé amú air. Cén deireadh a bheadh air sin? Ní bheadh aon Santaí ann, ní bheadh aon bhronntanais ann, ná an Nollaig féin. Á, stopfaidh tú! Ní hin an chaoi a mbeidh sé ar chor ar bith! a d'fhógair Seosamh agus é ag labhairt an-ard. Gabh i leith anois, a Sheáin, bhí mé ag cuimhneamh. Bhí scéin ina dheartháirín óg. Ní rud maith a bhíodh ansin ariamh ach choinnigh Seosamh air ag caint agus é an-mhóralach as féin faoin smaoineamh breá a bhí aige. Mura bhféadfadh Santaí muidne a fháil ní bheidh aon dul as againn ach Santaí a chuartú muid féin Sheas a dhá shúil i gcloigeann Sheáin. I ndairíre píre? Tharraing Seosamh rop ar dhruim a dhearthára. Sea go deimhin. Pacáil do chuid málaí, a Sheáin. Táimid ag dul ar thuras speisialta ina mbeidh iontais móra le feiceáil againn. Anois níl an scéal seo críochnaithe. An mbeidh tusa ábalta deireadh a chur leis?
Is fútsa atá sé anois. An féidir leatsa an scéal a chríochnú? Cuir do shamhlaíocht ag obair agus bí ag scríobh.